kagwira ntchito ya ambuye wangayo ndidzalandira kolona kuteteza kosalakwa ati anakwatiwa ndi alasti boni ishi

musalira ananu wanga ndi ulendo womangamanga popeza ulendowu wakonzedwa ndi mwini uko kudenga leza mphambe chotcha mizu mulungu wa makamu ndadwalatu mzilumika zochuluka mzilumika zonsezi mtapasha wachisamula chisoso anga momunali gone ndizo zinali ndiwo zanga madeya nkukhala gaga omizira ndiwozo mundigwire zala zakumapazizo pakuti ululu wa imfa ukhozokera paliponse nkufikira ku zalazo ndikumva kuwawa monga chilango cha imfa mudziwa musalira ananu popeza masikuwa sakomera tonse ife wanthu mundigwire mwamphamvu popeza mtimawo ukuthatha mobefula ndi imfa mukaona maso angawo atatsimphina

ndiyo yalunjika chiyembekezo chanu chikhale kulimbikira ntchito mmene ndinkanenera nthawi zonse makutu anu asagonthebe azimveserera ndi kukumbukira timawu ta malangizo angwiro ndinkakuninkhani m'masiku a moyo wanga musadere nkhawa ndi ziphinjo za mdzikoli ziko ndi choncho mwasala ino chotero musagwe mphwayi chingagwere m'manja mwanu chigwirisiseni kufikira mutapeza mtendere fwenthi-fwenthi ndi chibwibwi poyankhula apa ndiko kusirizika kwa moyo wangawo komabe bolako ndayesera kukuyankhulani ndisanabe mphasa kunyalanyaza mawu anga omalizawo chikhala chisankho chanu koma kumbukirani kuti simuzawamvanso koma mulungu wa makamu akalola tidzaonana musalira ananu

kwathu komwe tachoka ife kutali muzabwino muzowawa tikadali nanga bwanji mukuyezesa kulepheresa tsakumbo lathu kwathu ati vuto ndi kwathu zonse zikuchitikazi nkhani ndikobadwira mkazi sitikwatirana zakanika kwanga ndikukhumudwa zaka za ubwenzi wathu zapita m'madzi ukwati tinkakhumba uja sitizamangisanso ati vuto ndi kwathu munthu ne kwathu ine kwathu ine oyankhulawa akuti mayi anga ndi mayi ako kalero ali standard 7 ku pulayimale ankakanganirana chibwenzi mpaka anadathidzimulana ndewu kung'ambirana mahafu pitikoti pamapeto ake padabadwa chidani choopsa ndi atamva za ubwenzi wa awiri ife amayi ako afinyira bere pansi ati sizingatheke sitingakwatirane sima ya mmemo imene takhala tikuyilindilira kukhosi kuli dyokodyoko ija yathiridwa mchenga lero banja la awirife sizathekanso koma chalepheresa zonsezi ndi umphawi wa kwathu munthune kwathu ine kwathu ine dona sitikwatirana zaola akuti malume anga ndi asibweni ako kalero ifenso tisadabadwe nkomwe ankakanganirana dimba mpakana adathyolana nsagwada kutemana ndi aphwitika pa munda ndi atamva za mphekesera ya ubwenzi wathu atemesa nkhwangwa pa tanthu akuti talemba pa chithaphwi anantchidwe afufuta tanamizana kudya galu tanyanduka koma poyankhula iwowa akuti vuto ndi kwathu munthune kwathu ine umphawi wakobadwira wakanikisa zinthu kupata kwa makolo otibala kwalepheresa ukwati wa anafe

muzikwati zinkhoswe za anzako unkapita kungachere kunja muja kufunisisa nawenso siku lina anzako azachite chimodzimodzi kuzakusata unkayenderamotu wabule unkafesa pamwala ngati mulimi opusa suzakolola iwe amaliyongo atilimbira mtima koma polalata anthuwa akumati vuto ndi umphawi wakwathu abale kwathu ine My
ati umphawi wanga ndimusiye mwana wawo sindingakwanise kusamala
makolo ndi abale ako akuti ndiwe mwana wakumpanda wokulira pa chinyezi pasi pabowa pa mthunzi malevulo ako akuti si ineyo mnyamata uti kundigwira kundizondosa

Ati ndiwe waku Old Naisi kwa kamphepo kayeziyezi sungaphatane ndi ine bwantasa wa kwa Mpondabwino kwa thekenya akutitu zosamveka makina ophikira golide ngati iwe mwana osamba mkaka waku Chimaliro ku area 4 ku mzuzu kukasakanizana ndi ine sakapwaina nthetemule wa kwa nsonda nambo geisha kwa aphata abale kwathu ine Life is not easy, msaka busy kuona za ena moyo umasintha za mawa lathu singaziwe maphunziro athu agawa malire pakati pathu kupata kwa makolo otibala kwavunga pompho lalikulu pakatipa ingakhale za tsogolo langa anthu asakulidziwa koma atemesa nkhwangwa pamwala kuti sizingatheke

unkalindanji moyo unkalinda utereku unkadikiriranji moyo wangawe zidalembedwa kapena udzakwaniritse thupi lidzalole ndi matenda mphasa idzakhale bwenzi chilema chidzadze kukulu adzakusaleka mpaka umphawi ulombo udzakhale wekhawekhawe ife tidzangotsatana lubanja ndizo udakhumba ndizo udasankha iwe moyo wanga kuchipatala sunkadula phazi unali kabwerebwere kwa ng'anga wekhawekha pa chisumbu udatsala mafunde a imfa atakuzinga minyama inayesa bwenzi matenda adapeza choseweretsa usiwa unkayesa nsuweni moyo wanga unkayembekezera udwale kaye nthenda yako idzazingwitse madotolo nzeru nkutha mapepala adzayambe kukhumba thandizo mawayilesi adzalengeze ofuna kugwira dzanja nkuponda la mphawi diwa matenda atakonetsa kucha kulawitsa ndege idzafa mpweya kukulonda paliwiro ndege pachileka fumbi likobo kenaka udzanyanyala nthaka

nkuvula sanza atayo- atayochena ndizo unkalinda iwe moyo wanga zoti ndiwofunika zona utamwalira akuliriranji utafa thandizo likudza iwe kulibe wakoma moyo utapita sujonga batulo pamala mchisimba nkumayamikiridwa kuti wavala musauke ngati abalo pato adalibe zatheka bwanji kugula bokosi la mtengo wapatali chifukwa ninji akuwakira chiliza chozizwitsa

anthu azidzati wapita ndi zomwezo pomwe ayi zonse unkachita zija maphunziro akudyera nthawi yaja tsiku la ukwati wako lija kupemphera konse kuja muliyenda monse muja kodi unkalinda tsiku ilili mtambo wa chisoni utakuta pasiwa sanga muti zitasankha yokha mitu ya ntchembere nyimbo zokotera misozi zikuimbidwa mokangaza zitambaya zitalema kutsangula misozi abale akulirira mopolokozana atamula maina abale atapita kale ndizo unkalinda nanga akukwirire wekhawekha kuli thina imfa yako itautsa manong'onong'o nkhwangwa yakwinthira dandi mtengo woongoka ena anachira iwe bwa imfa idakuumira mtima moyo wanga

Kolona, kolona, kolona, kolona, tidzalandira, kolona.
pamapeto pa zonse tidzafika ku mudzi wathu kukumana nayo mfumu ya mafumu ya chilungamo ndachita bwino mtima ukugunda ndidzadzifunsa ali kuti wanga korona ya mafumumfumu ndidzaifunsa unapirira ku mayesero ima yapa chizindikiro cha mtanda unali nacho khala yapa unalolera kusauka kamba ka mtanda sunthira yapa angelo nonse ombani m'manja pamene korona akuvekedwa wanga mwana ndikulindirira langa tsikulo lomwe adzapukute yonse misonzi kukwera kwa mtengo kwa zinthu

kunja tsopano kuli kucha owerenga khala maso wanzeru apenye dzuwa zizindikiro ndezukwana zachuma kusokonekera pa dziko lonse madzi kusefukira nthawi zonse nkhondo zoopsa ponseponse mutanganidwiranjinso ndi dziko mutamandiranjinso maphunziro chuma sichingakupulumutseni ku mkwiyo ndi nthawi loliyatsa wa kwa yesu liwiro uku tikufuula ndisungireni koronayo ndikamaliza ntchitoyi ndidzalandira olema ndi othodwa idzani ovutika nthupi odwala chirani anjala osowa chiyembekezo fikani yesu manja watambalitsa pa mtanda mu nyengo zovutazi kufuna kukumbatirafe kuli mphoto kwa yense woyima chilili mpaka kumapeto sitikugwira ntchito yabule atisungire kolonayo tikamaliza ntchitoyi tidzalandira
titero ndithu kuti kwina kulikonse kumene muli inuyo pomwe mwaswera bwanji tithokoze kwambiri 14 february inali ndithu tsiku la chikondi eh, zotsatira ndithu zikutipeza zochitikachitika zikutipeza tione kuti tipanga bwanji tiyambe ndi Che Hajira uh, stanford limbani mwa ndakatulo zingapo ndithu tisanatero Eh, tione tipitirire koma ndi ndakatulo imeneyi ya stanford limbani imene akuti Che Hajira ndibweranso Che Hajira. tidakumana paja mpanjira uli ndi ankolo wako wampinga njira kumbuka unkayenda mopinga njira mwachinsisi ukudikira udandiponyera ine kampira udandimenya mtima ndinaphethira mu mtima nthungululu ndinalulutira kachikwama kanga kachikondi ndinapachira udali wanga ulendo wakumakanjira chehajira landira salamu poti m'manja ndi umu mwanga wa salamu chonde usandiyankhule mwa haramu koma ngati nkotheka ndiphunzitse mwa masamu kuti ambiri mawu ndisathe anga mkamwamu pokhala zengerezo adalinda kwawukwawu wazimva mbalamezo zikuonerera chilichonse tikupanga pano zikufunitsitsa zitabwera nkuzapereka mwambo woti anga mayi ali limodzi ndi bambo akucheza pansi pa mtengo akudya mango chonde tisazasiyane mwa zilango ndi moyo komanso imfa nkhani tayambayi tilimbikitsane osagwesana mphwayi sindikufuna wina azakumbuke kwa mayi zimenezo pa ife chonde ayi chehajira zikakanika ndi bwino kugonja nkunena pepani ngati nkotheka pereka hagi nkunena dekhani tilimbikitsane tiuzane palibe nkhani zimangochitika chonde khazikikani zonsezi nkupewa wina nkuzamusiya nzake pampanipani wayimva nyimboyo ikhale chikumbutso chathu tsiku ndi tsiku itikumbutsa kuyenda ndi mulungu nkokoma poti ndife ake amtengatenga ndi mtokoma tikayenda bwino tsiku lina yathu mbiri anthu azayilemba pakhoma chehajira zingavute bwanji osazavula hijabu sindikufuna uzasochere uzalowe muhabu chonde ngati nkotheka ziteteze kwavuta kunjaku oh ya ndinayiwala pena ndimakhala ngati ndadwala ndikaganiza zawe m'mutumu ngati ndikuyenda pakatawala tsiku ndi tsiku tiziyenda pathayala koma chimodzi chokha sindimafuna mitala ndikalakwisa usasekerera nena stand allah kumbuka allah osamapanga zinthu ngati kachiwala katero basi lathu tsiku lawala kenako basi mavuto tayiwala tayang'ana tisamazitenge zinthu chizolowezi tisasokonezane poti ndife abwenzi tikazukanso ndi moyo tinene alhamdulillah mulungu ndi mmodzi ndithu ndikulumbirira amadyetsa mbalame ndikhulupirira poti za ifezi ndi zomwe tinkadikirira chehajira kulimbikira kugwira ntchito yabwino koma tisindikire chimodzi kuli nawa kuchanila wokha zikufunika kulimbikira akuti chehajira eh, zina zonse zikamachitika zichitike mwa mtundu otero koma udziwe kuti uh, zinanso zikamachitika zionese ndithu uh, chikondi chathu cha tsiku ndi tsiku tili nazo ndakatulo zosiyanasiyana potengeranso kuti ayi aliyense ndithu afuna aonere kuti tsikuli linali bwanji uh, pali ndakatulo yatsopano ndithu imene yatuluka imene tifuna tikupatsireni tsiku lalero komanso tikuuzeni kuda kuti ayi uh, mnyamata uja uh, uh, uh, rafael sitima akhale ndithu akutulusa ndakatulo uh, masiku amene akubwerawa uh, ndakatulo imene wapanga limodzi ndithu ndi shammah vocals nde tikhale tikuona kuti nkhani zake ziyenda bwanji uh, gwira pax soldier uh, imene ndithu ndi ndakatulo yatsopano kwambiri imene lero kakhale koyamba ndithu kukuonetserani uh, pamuzi pano kuti kodi mnyamata amene walakatula ndakatulo imeneyo ndi ndani mwina tionere limodzi kuti kodi ndakatulo imeneyi ikuchokera kwa ndani koma ndi kwa nthawi yoyamba ndithu uh, ndakatulo imeneyi kulakatulidwa pano ndikhala ndikukuuzani kuti kodi walakatula ndakatulo imeneyi kumapeto kwa zonse ndakatulo imeneyi tikayionera kuti kodi ndi ndani tione ndakatulo imeneyi gwira park soja iwe soja imilitsa ako mapilikaniro usaonetse kukwiya ndi kuninkheka chivuti ka uphungu fife isakhale lako bwenzi ngati chitseko ndi feremu jombo izing'anima ng'aling'ali ngati galasi yunifolomu londo izioneka

mangolomera yopambadzira zifwamba zopenya dziko ndi diso la nkhwezule kupalira kochititsa kaso uzichita pakudyetsa malekcha ako okhetsa nsozi ya chimwemweyu m'masaya ya ma friendly forces reaction yako isamakhale fakolo pakupempha nzeru kwa okulenga azikutsogolera pa nkhondo zonse uzimenya pakutero udzaiphula ndipo udzapambana ngati davide uja adagwetsa chafufumimba chiphona goliyati zimbalangondo zovala makaka ako iwe soja nkumaopseza nzika ndi zibonga usamazionetse dzino izi ndizo zithira mfumbi mbiri yako ya usilikali wosililika mapatrozi uzichitakonso posanthula mavesi m'buku lopatulika ukatero mpulumutsi sadzakufulatira uli m'therenchi ndi bade pomyata wa maliwongo gwira park soja
ndakatulo yatsopano imeneyo ndithu akuti gwira pax soja eh, eh, ndiyayi Eh, si kusiyana kwambiri ndi ndakatulo ija ya mayeso a kuusilikali koma soto titakhonza mayeso aja kuusilikali kuja ndiye akuyesa kumulangiza no msilikali kuti mphwanga udzipanga chonchi udzipanga chonchi akuti anthu amene akuvala zovala za makako nkumaopseza nzika usaonese dzino yayi china chilichonse ndithu chikhale mchimake kodi munadziwa kuti pa 15 uh, pakapaka pa 14 february ndi tsiku Uh, lokumbukira anzathu amene ali mchikondi eha ndi zina zoterozo ambiri zos- zosatira zosasimikizika koma zochokera ku ma tally center kumene ndithu uh, ena anapita kukapanga uh, valentine yawo zayamba kutipeza pano ena atibulidwa mtaunimu ena anapezerera ku nyumba ena tinakakumana ku nyanja kusazika amayi ndikubwera amenso kusazika ndikubwera ndikukumana ku nyanja nkumaona kuti tipanga bwanji adakumana bwanji uh, joseph madzedze akutero kuti timve kuti uh, uh, zikuyenda bwanji eh, eh, zikuyenda bwanji koma tinene kuti um, nkhani yaikulu imene tikukamba pano ndi yakuti inu ndife tizikhala limodzi ndithu mu uh, program imene ya chapwa uh, cha alakatuli ife timakhala tikukamba ndithu uh, kuti chilichonse tiziika mchimake ndakatulo imene yangothayi ndi ya erico eh, mustafa imene akuti gwira pax soldier chabwino uh, tisanaone ndakatulo ya joseph madzedze bwanji tionere ndakatulo ya francisco yakobe uh, kulakatula limodzi ndi joseph madzedzeyo ndi imene ikangoti yatha ibwera motsatana ndi ndakatulo ya joseph madzedze kubwera ndakatulo ziwiri ineyo ndibwera uh, kumapeto kuti tiyambe ndi francis yakobe komanso joseph madzedze ndakatulo imene akuti uh, uh, ndakatulo imene akuti chani tikhale ndithu tikuonera limodzi kenaka ndakatulo ina ndi ya joseph madzedze mwiniyo imene akuti adakumana bwanji tikumanenso kuseri kwa ndakatulo ziwiri zimenezi ndidali konko ku dziko Nkodana nkuwala kufuna mdima, kufuna kusangalasa thupi kuiwala mzimu, Nlanje pa unyamata tchimo lomwe sindachite, ine n'bibida tidali amapasa, ndikadwalika dilipi ya kachaso imakhala lendelende ku denga, majakiseni ndinkamazibayila matokoso, ndidali konko ndiulula, ndidali konko kudziko, mimba ndinkagawa nga makuponi a mbewu kwa anthu ovutika. chikhristu chidali usana usiku timavala zina umbava umbanda n'gwamula zidali zathu ntchito tinali odalisika kula ku midima dziko ndidali konko ndiulula ndidali konko ku dziko kusokoneza mabanja nkudanisa anthu pamabodza ndinalibe nzanga mulomosongo lidali langa dzina mimba ndinkachita kudirita nga mameseji a promotion mu foni amuna ndinkamagona nawo mmapay forward nkumandilipira mwezi ukatha ndidali konko ndiulula
kunena zoona ku dziko nkokoma tsoka ndilo zako makhala kudyeratu kwa mulungu kulibe chako chilichonse chimakhala ngati chikuyenda satana atakuphimba m'maso inenso ndinali konko mboni ndili nawo anzanga onse ndinawasiya konko ambiri adamwalira mphotho ya uchimo idawayanja Ndinena pano iwo ali m'manda. Ena nkhope zawo pano zidasintha ndi mkalabongo. Ena anafuwirira ndi mphepo za usiku popita kotamba. Koma pano zonse ndinazitula pansi. Ndinadzikhuthula kwa Yehova poti machimo anga ndinalapa, ndipo Mulungu adandikhululukira. Pano ndili ndi mtendere mu mtima. Nkhani yabwino tsono. Lingafiire ngati kapezi tchimo nga matalala Yahweh amalisintha. Ndidali ya dyabu nyambo pano ndine born again. Backward never forward ever. Poti ndidali konko ku dziko ine.
anakumana bwanji mana naye kukugwa mvula kuvala anali mwana wanga wa sukulu ankakonda kubwera ku nyumba kwanga kuti ndimuthandize kusova masamu mtsikana amavala modolola mtima uyo siketi yabudulira ziboda zonse pa mtetete tsiku lina ndinalephera kupirira mtima wanga unakankha mwazi ndi nyesi za chilakolako m'malo mongosova masamu okha ena lako ndinangosovera limodzi ndi iye mwini agnes ndi mphunzitsi wake pompopompo chibwezi chidayambika kenako banja moti pano ndi mkazi wanga anakumana bwanji kulira bwino pa maliro mayiwa ndinaona kuti ndi bwino ndingowatenga mwina nanenso adzandilira choncho pano ndi mkazi wanga wa pa nyumba ndili napana kutaya madzi pa laini anakumana bwanji anali mwana wanga womupeza zikavuta nthawi zina ndimasangulutsa mayi wake akachoka pofikizana kumuchotsa pa nyumba kukampangira lendi chilipo chomwe ndinaona mwa iye chibwenzi chidafumbula mpakana tinathawitsana lero ndi mkazi wanga anakumana bwanji kunali kuchipatala kuleba ndipo iye anali woyembekezera tsiku lochira litafika mwa mwayi adapeza ine poti pa nthawiyo nkuti ndikugwira usiku monga mwa ntchito yanga ya udotolo namwali ndinamuchengetera bwino lomwe ndinayesetsa kuti asachilire kumpeni kapena kufa nsibuli kukamwa ayi ndipo zimenezi zidathekadi anabwera ndi mituka kudzandithokoza kuti zikomo mwandichiza bwino mukhala anzanga chibwezi chidayambira pompo lero ndi banja la ulemu anakumana bwanji anali mtsikana wanga wa ntchito zomwezi azimayi zomusiira chilichonse wa ntchito kuti adzichita yekha nkafika kuchoka ku ntchito mtsikana amandichengetera bwino kuposa akazanga kundiyikira madzi otentha kubafa kundikonzera tidzakudya tatswalitswali mmenemo akazanga ali bize pakalilole kudziyang'anira kupenta dzala ndi nkhope ali phee zosawakhudza ndinangoganiza zomuthamangitsa mkazi wanga nkutenga wantchitoyo ngati mkazi wanga lero wantchito uja ndinamukwatira ndipo banja lathu ndi laulemu anakumana bwanji anali bwana anga mayiwa nthawi zina amandikokera ku chipinda masewera omwewa mpakana ndinawaberekera mwana anakumana bwanji ntchito zanga zomwezi zauteralazi wina anachita kubwera yekha kudzandiputa monse ndayambira kumulinga masayizi sindinkawapeza kuyesetsa kumutembenuza mbali zonse koma sizinaphule kanthu nakanika kuti ndingomulinga ndi maso ndi mmene amaonekera koma tepi iyendepo basi zigawo zonse za thupi lake national wear inatheka ndipo ndinamusokera bwino mpaka naye kubwekera anayamba kumandipezapeza pamalo muja ichitira mbuzi ikalawa za mchere pano tonse tinakhala thupi limodzi moti pano ndi akazi anga adakumana bwanji kokapepesa maliro a mkazi wake komweko banja linayambika kumupepesa bambo osiyidwayo kuti ayiwale mavuto anakumana bwanji kunali kuchipatala pa mzere wokalandira mankhwala otalikitsa moyo mpweya wofunda wochokera kwa iye ndi omwe unautsa mapiri pachigwa pompo tinayamba kucheza kwinako ndikuphulitsa mbalume ndinamufunsa kuti zidatheka bwanji kuti upezeke nkachilombo anandiyankha momveka bwino kuti mwamuna wake ndi anamupatsa kachilombo ndinamufunsira mpaka analola ndipo sadavute poti tonse nkuti tili kale mboma anakumana bwanji kunali ku limbe kuchimbudzi cholipira mmimba mukatentha suona malo odzithandizira umangoti bola upepukidwe mwatsoka chimbudzi cha amuna chinalowa akazi mtsikana anandipeza ndili chinjutire nane ndikupsinya matumbo mmenemo iye andaweya atatsetseretsa kale siketi atakweza kumtunda ndinamuwuza kuti usatuluke nkhanga zaona kale bola chala pakamwa chikondi sichiona malo tinangokwaniritsa poti mchilengedwechi sichiletseka pano ndi mkazi wanga ndipo ndinamukwatira anakumana bwanji anali mayi wachigwirizano mu mpingo ndipo ine ndinali m'busa amakonda kubwera ku nyumba kwanga kuti ndimuchotse ziwanda tsiku lina ndinagwa m'mayesero mpakana ndinachimwa sizinathere pompo ayi ndinamukwatira pano ndi mkazi wanga anakumana bwanji awa anali kasitomala wanga wa dzibwente nangowawuza kuti dzikonzeni mayi simunakhale bwino mbuyomo mukubwera azibambo mzimayi anaseka mwachikhakhali amvekere nanga inu si nzibambo ndinawawuza kuti sindikufuna kuti ulemerero wanu aone ndi apumbwa omwe ayi chibwezi chidali chomwecho pano ndi mkazi wanga anakumana bwanji anali kasitomala wanga wa chipisi anakumana bwanji chinali chibwenzi cha mzanga ndinachita kulanda
akutero ndithu kuti adakumana bwanji inu munakumana bwanji ayi tinakumana kukwaya adabwera kuzayimba kwaya ndi mkati muyimba kwaya basi tinapita titengana nkhani zake ndithu ndikumachitika moti ayi ife tinakumana ku sukulu eh, atonse tinkaphunzira sukulu imodzi timakhalanso pamodzi tidakambirana lero tili limodzi inuyo munakumana bwanji eh, tsiku la dzulo valentine zochitika ndithu ah, zimenezo um, um, anzathu amene ali mchikondi nthawi zina sayankhulanapo zinthu zina zimene uh, mnyamata uyu uh, akuzinena kuti uh, lero lomwe eh? lero lomwe lero lomwe latani tione ndakatulo imeneyi ndibweranso

anga uchi wa tongole nsadakhutitsidwe lero lomwe lino ndisadabe khonde kuti mpumule zanga mphulupuluzi ndisadalape ndisadadwale ineyo ndikhoza kutsamaya mtimatu nkuleka kugunda ntheradi kwa bongo kumsitu konka malingaliro okha moyowutu supanganika lero lomwe lino pompa tikuchezapa povumbulutsa chichewa choluwula mozama kuseka nanu potendera macheza ndi nthabwala pompa tikuselewulanapa poma ndi champhangala mkonowutu ndikhoza kutsamira lero lomwe lino tikuyang'ananapa anga osowana kwa dzakadzaka pompa tikulonjezana kuti sitidzalekanapa dziwa lero lomwe lino ndikhoza kulekatu nthukutira ya misonzi yolendewera anga dontho la mame kunsonga kwa tsamba lero lomweli ndikulankhula nanupa dzikope dzikuphetheradzi mtima ukugundawu lero lomwe lino ndikhozatu kuthima nkulekatu kupuma moyowu nkuzimirira lero lomwe lino lisadadutse dzuwalitu lisadapite pofika mmawa ineyo ndikhoza kupezekatu kuti kulibe ngopusitsa uli ndi nyonga moyowu
supanganika chinthu chimodzi chimene achikondi athu tikakhala nawo sitimawauza kuti lero lomwe lino mmene tikucheza chonchi mwina nkutheka iwe ndi ine sitingathenso kulitsiriza limodzi lero lomwe lino mmene tikupanga chitukuko chonchi mwina chauta nkunditengapo nkutsala wekha lero lomwe lino pamene tikuseka chonchi mwina mawa nkusemphana chichewa nkusamayankhulana aliyense nkumalowera kwake nkhanizo ndithu nkumachitika motero titani lloyd kwekwete akuti kalata kwa hope wanga ndakatulo imene inajambulidwa ndithu kunkuno ndi anyamata ndi asungwana ophunzira pa Mzati media training center kuti aya timati titere titere nkutulutsa kandakatulo kameneka kenaka nkukaponya nkuona kuti tipanga bwanji taonera ndakatulo imene kuchokera kwa lloyd mike kwekwete wanga varume vawivu kucheza kuveketa chonde usasungire mangawa kamba kopanda keyala kalatayi koma dziwa ndabalalika mpaka ndayiwala nazo keyala yakwathu kuno koma zonsezi nchifukwa cha iwe choyamba ndikuti kutengera momwe ndikukusumbiramo ndipo ngati za iwe zili tayale ayi uli bwino ndi iwe koma ine malipanda nkhani zamilandamilanda za mumtima mwanga kufuna yankho lako liweruze chomwe chakankha ubongo wa mwana mphongo kuganiza zolemba kalatayi ndicho litima lako lindimanitsa tulo usiku kumakhalira kuganizira za iweyo dziwa mwali ndiwe wekha amene unakhazikika m'masomphenya anga ngakhale sunandivomere komabe m'maganizo mwanga unatengeratu 80 kuposeratu pa choganiza chilichonse cha m'moyo mwanga ndipo kundifotsera m'malingaliro mwanga mwali sunayambe lero koma unayamba kupokoseramo kuchokera tsiku lomwe maso anga anapheterana ndi akowo ndi pomwenso unandiuza dzina lako lokoma mkamwa politchulalo ndipo mu nthawi yomwe unandilawitsa moni wako wamanja ndi manja akugwirika bwinowo otabwanyika mofewa ngati flekisafumu ndi pomwe ndinazindikira chinthu chabwino mwa iweyo mvetsera mwali ngati pali wina amene akuzembera hope wangawe sindingavomereze kuti akuwine koma ndimugonjetsa mpaka utasankha ineyo koma ngati uli ndi kachibwezi zikhala zovuta kukulekanisani poti mwina munakondana koma udziwa amunafe magawidwe achikondi ndi osiyana utangolimba mtima kusankha ineyo ungadzaone mmene ndimachikhuthulira chikondi chopanda malire pamalo alonse kumachionetsa ngati uli naye kale posamira koma dziwa zikuchita kuonetsa kuti sakupatsa chikondi chokwanira mesa chovala kapena sapato ikatha timataya ndikukagula ina ndiye yesa ineyo wasopano ndipo ngati palibiretu usadodome ndipatse ine mtima wako ndikuchengetere ndikudziwa ndipo ndinamvetsedwapo komanso iweyo unandinyemerako kankhani kuti makolo ako ndi ovuta ndipo atamva sangagwirizane nacho chimenechi komanso unayankhula zoti azichimwene ako amakuchinjiriza ndipo ali ngati mpanda wako pa chilichonse koma nanga ine ndingasamale bwanji zimenezo pomwe ine ndikuvutika mu mtima zonsezo ndiphwasula potsatira kulira kwa mtima wanga

ndikuwuza sindingazilepe ndipo sindingalole kuti zindiduse zipite kwa wina zimenezo undisunthira yankhulo isa kamodzi komwe sizitheka kukuleka kukufunsira mwina katakwana kanayi ndingavomereza kukuluza koma usayerekeze kundikana ncholinga choti ndingakufunsire mpaka kanayi ziona zandiluzetu kuyankhula kwanga ndi mawu anga osangalasawo ena atanditenga ndiye ndikukupempha kuti payankho lako usasatire zoyankhula makolo ako koma satira kugunda kwa mtima wako kuti pali chikondi chenicheni chogundirana mitima sizophweka kuchisosotola koma iwe mary mnzake wa sifi ng'ono wake wa sofiya sofiya yake wako atiya sista wake wa trifoniya ziwa ndiwe amene watenga mtima wanga ndipo hope wanga ndiwe wekha palibenso wina ndipo ukazangochita chotero osandivomera uzangosunga chipepeso cha makolo anga ndipo zovuta zikazachitika usabwere ndipo uzauze mayi anga kuti lloyd anali mnzanga koma vuto ndi ine kusasatira zakundihopera kwake
nandithu kwa mnyamata amene lloyd mike kwekweta kuti uh, kuti kalata kwa hope wanga ndathokoza kwambiri eh, kuyesera kuona apa ndi apa tili ndi mnyamata mulakatuli emmanuel masamba ndakatulo imene akuti pangolini timve kuti pangolini ameneyu akuti bwanji kameneka kanso ndithu ndi kanthawi yoyamba pano pa mzati television mnyamata ameneyuyu emmanuel, Ma- emmanuel masamba ndakatulo imeneyi imene akutchula kuti pangolini pangolini wa anthu ena ndi chanu chikakhala nyumbamo si chanu maka akatuluka ndi wanu mukakhala kusubi namauzana kuti simuzasiyana ndipo mumakondana simuzadana si wanu akafika pabalazapo ndi uyu wamchemwanuyu mukuti munapunda nayeyo ndi pangolini wa anthu ena amunanuwa ali ngati tambala yemwe akhoza kulira mnyumba oyambirira kuzuka kumakhala neba ndi monga achitira ndiziwa sindipsatira poti ndiziwa zomwe inu simuziwa mwina mumangomva ndizo zopwetekesa mutu komabe ndiziwa zoti akumangisa manyumba muliyenda chonsecho mudakhala nyumba yongodikilira mwezi ukatha mukumalipira ndi pangolini wa anthu ena amunanuwa poziwa kuphunzitsa ana eni mmakukamo anu ndi awa abwenza poziwa temu yatha ah, ndi pangolini wa anthu enadi ngakhale boma ndi mabungwe kuwayamikira amunanuwa pa zomwe akuchita ntchito zogwira boma akugwira ndiwo mwachidule ndingoti ndi katundu wa boma sizokhazo ndi pangolini akafika malo otunga mowa

uthenga omveka bwino opanda chigamba ndi umenewo amuna anu ndi pangolini kwa anthu ena azibambo eh, osa- osakweratu bp eti eh, nyamata wanena basi ndi pangolini akulipirira ana fizi a- athu abweza uku akumangira nyumba ena ife tilibe nyumba ndi pangolini kwa anthu ena akuwathandiza ndithu anthu ena ama ndiwo ndi bungwe kapena mwina kwa ena akuti ndi, ndi, ndi, ndi boma iwo ndi boma ndithu eh, kwa anthu ena amene ndithu ndi mlakatuli emmanuel masamba uh, tiyitane miriam uh, akuti unandisiyiranji imenenso ndi ndakatulo yatsopano imene um, amene ku- ku- ku- kulakatula limodzi ndi precious uh, uh, miriam precious kapena kulakatula limodzi ndi precious tione akuti unandisiyiranji tione ndakatulo imeneyi kwa nthawi yoyamba timvere kuti mmenemu muli zotani
wakusina khutu ndi mnasi mbambadi monga ine mnasi wako ndikuti uzakhoza mayeso amanebo koma ngati ufuna kuti uzakhoze mayeso amanebo chonde satira izi uzilimbikira kuwerenga nosi zako zomwe amakuninkha aphunzitsi ako ndipo wina asadzabzikule boza kwa iwe kuti kuti uzakhoze mayeso amanebo ukuyenera upite kwa nsing'anga zatheka mbambadi ndi ichi chikhulupiriro chokhulupirira zithumwa ufiti masenga uzagwira mafuwa amoto utalephera mayeso amanebo ndi pamene uzakumbukire mawu angawa kuti moyo sophweka mmene ukuganizira ukuyeneranso uziwe kuti ku primary ndi ku secondary kulije subject yovuta koma ngati uzalephera kukhoza mayeso amanebo ife tizati vuto ndiwe osati aphunzitsi akowo ife tizakudya miseche pokuloza ndi chala kuti mwina walephera mayeso popeza ukalowesa zala ziwiri mphuno imodzi ife tizati kodi akadakhoza bwanji mayeso a maneb uyu amene nthawi yokonzekera mayeso a maneb ankagona kwa chibwenzi chake omwe ndi bambo aziyadiyani popeza banja lawo linali tatha zirumika zapitazo kodi muganiza kuti kumeneko ankapeza mpata owerenga nkutheka ankawerenga popeza ndamva kuti pano ali ndi mwana zina lake ndi chimina ziyadiyani muziwa popeza pali njira zambiri zowerengera ah. mhm. mbambadi achinyamata ambiri masiku ano maphunziro salimbikira kusukulu angoyesa kophera nthawi chabe basi zoti ichi chakoma icho chakoma pusi adagwa chagada zonsezi alibe nazo ntchito ndisanayiwale ndilole ndithese boza la nkunkhuniza limene limapangisa achinyamata ambiri kuti azilephera mayeso a maneb timanamizana ukafika standard 8 fomu 2 ndi fomu 4 ndi bwino kusiya kupemphera koma ukhale kangalikangali ndi kuwerenga kuti uzachite bwino mayeso a maneb ziwa onse amalimbikitsa mchitidwewu amatamba ngati satamba matero okha okhutira ndi bibi amadya izi mwachimvevere ndikuyankhula chifukwa chiyambi cha nzeru ndiye kumaopa mulungu ngakhale baibulo limanena kuti gogodani nzakusegulirani mulungunso akuyankhula mu korani kuti ndipempheni nzakuyankhani ziwa uzakhoza mayeso a maneb ngati ulimbikire maphunziro

tili pa chibwezi unkandizuza nimvera unkati pa khomo nthawi yabwino izabwera tinangokwatirana zonse zija unayiwala unayamba zinthu zoti sindinkaganizira chikomekome cha mkuyu mkati muli nyerere ndi zoona ndikanadziwa kuti ndiwe otero sindikanalola pano kunyumba kwa mayi ndi komwe ndikukhala sindizabwereranso pa khomo pako khulupirira
ndakanika kukuiwala ndikudabwa nazo kuti ndi chifukwa chani ukundifunsa kuti ndinakusiyiranji wayiwala kale kuti jennifer ndi fortune ndi omwe unkacheza nawo iweyo pa foni mpaka unkagona mochedwa cha m'ma 11 ndisaname bambo ndimakupirirani usayiwale zija unkamuuza fortune unkamuuza uli pa sukulu ulibenso mkazi si iwe wemwe unkatero kodi kodi vuto langa linali chani ndi chani chomwe ndinalakwisa ndiuzeni malo to wanga Ah, ah, kodi ubwelela inde zonsezo ndizoona palibe chomwe wanama tebulo ija ziwa yatembenuka nkasakasaka changa chinyamata kuti chibwerere mowa chamba ndizomwe ndinkakonda undikhululukire tiye ubwerere ku nyumba tikakondane monga kale

ndakatulo imeneyi wapanga feature shama vocals tikuona ndakatulo yake yomaliza uh, before this one imene ikutuluka mawa ndakatulo yake yomaliza ndithu ndi okhwelana omala tione ndakatulo imeneyi uh, ndibweranso

titero ndithu kuti mukuonera ndakatulo imeneyi inenso ndikhale ndikufumukapo ndathokoza kwambiri tithokoze precious boys mbali inayo komanso tithokoze inu amene mmakhala amenepo nthawi zonse amene mmatumizira mameseji kuti a zili bwino pangani improve pakuti pakuti timathokoza kwambiri ndithokoze kwambiri sabata yamawanso tikabwera tikhiribwanso ndakatulo zina zatsopano dzina langa fungayo chiwaya madzulo abwino

okwelana omala chikondi chatha chikondi chaphwathuka angela wandigwirisa twa mwana lero osegula mmimba ali muthewera mupampa mudayipa soka ilo wandifumbatisa mpweya manja amu ndambwandiratu mphepo ine nkusemphana ndi mpira ngati golokipa opanda luso ndiyankhulanji pano pakuti ikusika mwakauzera amasaya angawa ndi misonzi ya chikondi chophwathuka